Mkazi amene amachokera ku Nigeria ndipo zinthu zimene zamuchitikira ndi zomvetsa chisoni kwambiri. Ndiye ndongofuna kupanga video imene yochenjeza atsikana. Chifukwa atsikana ambiri mukutasa kwambiri. Atsikana ambiri mukufuna zinjoyi. Ndipo zinjoyi zimenezi zotsatira zake mumayika moyo wanu pa chiswe. chifukwa choti mufuna kunjoya, chifukwa choti mufuna ndrama, mumapezeka zoti mwaika moyo wanu pachiswe. Akuluakulu, kunjaku kwaopsa. Ndipo ndimakhala ndikukamba kuti kunjaku kwaopsa, kunjaku kwaopsa, koma anthu ambiri samamvera ayi. Makamaka ma Nigerians. Akuluakulu, osamasewera ndi anthu a ku Nigeria. Ndiponso ku Nigeriaku, atsikana a ku Nigeria enieniwo safuna kupanga zibwenzi kapena kukwatirana ndi azibale awo.

izi ndi izi ndiye mumaona ngati mukunjoya koma akamapanga zinthu zimenezi chasweni amakhala zoti ali ndi cholinga ali ndi cholinga mamuna wa ku malawi ndi wa ku nigeria simungamfananize ayi fati mamuna wa ku malawi kupha munthu sikawirikawiri koma mamuna wa ku nigeria kupha munthu samalabadira ayi chimodzimodzinso azimuna aku jonzi kupha munthu samalabadirayi ndi angati amene apha azi- azikazi awo ndi angati amene apha zibwenzi- zibwenzi zawo ambirimbiri ndiponso atsikana akufa daily akumamenyedwa daily akuphedwa daily ndiye ndikamakamba kuti kunjaku kwaopsa kum- kunjaku kwaopsa anthu ambiri mumangoti "Ah, amene akungokamba akungokamba akungokamba onani apa lita lita eliwanu mkazi amene a- anatenga moyo wake kuika m'manja mwake chifukwa cha ndalama chifukwa kuti atsikana ambiri mumatenga moyo wanu kuyika m'manja chifukwa cha ndalama mamuna akangoti "Hey, bwera kuno inu kumeneko bwera kuno inu kumeneko pompano ndapanga video-nso ya mkazi wina wake amene anapita ku nigeria mkazi amene ndi wa ku malawi zimene zamuchitikira amupengetsa amupengetsa panopa ndi wamisala pamene tunena pano amupengetsa koma anachoka ku malawiko kubwera kuno dzasaka maganyu kuti mwina athandize makolo ake kuti mwina adyese ana ake kuti mwina adyese azibale ake kuno akumana ndi lover boy iye uja basi wagwa mu chikondi zosatira zake ambopanga za chikondi izi ndizi chifukwa amugulira zinthu zabwino iye uja amangoti mamuna wanga ndi ameneyi osaziwa zoti mamuna uja anali ndi mapulani ena wafuna kuchotsa moyo wake wafuna kutenga ziwalo zake wafuna kumpengesa kumpangira zimankhwala zizimba kuti iye alemere ndipo zinthu zachitikadi panopa ndi wamisala chimodzimodzinso i- lita eli wanu mkazi amene amatchuka ndi dzina loti lita special ndotchuka kwambiri pa social media makamaka pa tiktok anali tiktoker mkazi amene anali amapanga za hookup kumalawi i think mmatchula mali crash chanchani ya zomwe zomapasana ma connections izi ndizi koma monga ngati kuno ku south africa samapanga zimenezo zolakwika zomapasana ndi munthu ma connections izi ndizi mm fake kulinso ma website ena ake azikazi amazigulisa okha ndiponso anthu ambiri amagwiritsa ntchito facebook kupanga hookup ndi chimodzimodzinso mkazi amene amapanga za hookup koma mkazi anapatsidwa kastomala wochoka kwa nzake pali wina ake akufuna inali birthday yake pa, pa 10 january anamuuza pali mamuna wina ake mamuna wina ake apa akufuna kazi uja "Ah, ndipase namba yake anacheza anthu aja ndipo anagwirizana zoti akakumane ku- ku lodge wina wake ku room mkazi uja wanyamuka pene paja wapita ku room kuja wapeza adaja adaja anampasadi ndi ndalama yake kumpasa Am- analipira izi ndizi kaya anacheza kaya anagonana zimene sitikudziwa fire inalipo ku room kwa anthu awiri koma zotsatira zake adaja anamupha mkazi uja atamupha kunalinso wasekiriti komweko anagwirizana ndi wasekiritiyo atithandize kunyamula thupili tikalitaye kwina kwake tikalibise ndipo zinthu zinachitika wasekiriti uja gadi uja anamthandiza mkulu uja kunyamula thupi lija kukalibisa kwina wake thupi lija alikhapakhapa kuchosapo ziwalo zimene amafunazo ngati maliseche mabere achosapo atenga ndiye mzake uja ana amene anampasa connection mkazi uja amafufuza kuti mzanga uja wapita kukakumana ndi customer mpaka pano sanabwere zikukhala bwanji ndiye afufuza ye foni yake simagwira china chonse simagwira anaimbira kwawo anaimbira kwawo kwa mkazi uja mkafa mkazi ngochokera ku Edo State ku Nigeria koma amakhala ku River State anayenda kwina kulikonse kwa Anambra masiteti ambirimbiri anayenda masiteti ambirimbiri kumusakasaka mkazi koma samampeza kenaka no anayesesa kufufuza kasitoma yake womaliza amene ali ndani zina yake ndi iberi anamkumaniza iberi zinayenda bwanji apa ampaniza iberi iberi mpaka waulula ya amene uja ndinamupha izi ndizi ndimafuna akapangire zizimba ziwalo zake izi ndizi ndi Ndikufuna ndichenjeze azimayi amene mumazigulisa nokha akuluakulu azimuna apa internet osamakhulupirira ndimakhala ndikukamba azimuna apa internet osamakhulupirira ambiri amene mumaona pa internet yo pa pali ma business osiyanasiyana amene achitika pa, pa internet ena akuba ena ali pa facebook agulisa zinthu zawo ena azigulisa okha ena afuna anthu ena ake mwina oti awapange chipongwe intaneti anthu ambiri mumaona ngati ndi malo ochezera chabe ndikuziwana ndi anthu ah, ah. pali mabizinesi ochuluka pa intaneti pali mabizinesi ochuluka ndiye ukakhala opusa azikazi ena akamatha kukuuza kuti tikumane kwakuti wakuti anyamata fere uyu ndi mkazi mumapita umene kuja osadziwa zoti yeyo ja ndi mission chifukwa choti atsikanawa amagwira ntchito ndi azimuna kapena azimunawa akufuna atsikana awapangire china chake. Ndapanga video pompo pompano ndapanganso post kuti muone uthenga umenewu. Ndapanga video imene ya mkazi winanso amene wapangidwa chipongwe ndi mamuna ku Nigeria. Kwa anthu amene simunapite ku Nigeria, simunakhale ku Nigeria ndi zachilendo mukamamva zinthu ngati zimenezi. Mumati eh angapange zimenezi zoona koma kuti upite ku Nigeria kuja uone life ngati suli wosamala tsiku limodzi sungathe. uphedwa kapena osowa akuluakulu kukhala ku nigeria ndikulimba mtima kukhala ku nigeria ndikulimba mtima si ku malawi koti uyenda pano ndipita kwa neba ndikacheza nduyo ndikacheza nduyo ndikacheza nduyo ndipita kwawo kuti ndiyenda madzulo aa kapena wina akandipasa chakudya ndidya ku nigeria mbali even kupasana moni sitimapasana pamanja sitimapasana moni apamanja ndibho ndibho chakudya wokupasa munthu sitimavomereza kuli bwino ndikhale ndi njala sitimavomereza unless munthuyo ukumudziwa kuti munthu wake ndi uyu ndimacheza naye izi ndizi koma munthu wapanjira kungopasa chakudya sitimapanga zimenezo munthu woti siumudziwa basi eh eh muli bwanji ah, ah, sitimapanga sitimagwirana manja ngati ufuna ukhale nigeria uzikhala osamala chifukwa kuti nigeria ndi dziko limene lili loyipa kwambiri ndipo iweyo ngati ukwanisa kukhala ku nigeria dziko limene sungathe kukwanitsa kuno ku joni kuno mumati ah, ku joni kuno nkoyipa cho- ah, kuno kuno ungathe kukhala nyumba mwako four days three days nyezi kutosa kukumana nchina chonse chovuta pitani ku nigeria muzipita ku nigeria ngati kulibe okuba ngati kuli- ngati kulibe kupanga kidnap iweyo ndekuti ndi zimene zimankhwala kumene kumathawa ma kidnappers amatheka kukupanga kidnap ndikukakupha kutenga zimene afunazo pathupi pakopo nkhani yatha kapena ngati sakuna kupange kidnap mwina wina wake akukhwimira izi nzimene zimachitika ku nigeria kukhala ku nigeria akuluakulu ndi kulimba mtima ndi akamachoka kwawo kuja kumabwera m'maiko osiyanasiyana anthu ena ake mumangoona ngati "Ah, amenewa ndi ndi abwino amenewa ndi achifundo izi ndi izi eh, amatipasa ndalama izi ndi izi akuluakulu iwo chimene amadziwa ndi kugwiritsa ntchito anthu akakugwiritsa ntchito chonchicha zotsatira zake iwe ndikuphedwa atsikana ambirimbiri akuvutika atsikana ambirimbiri akudwala anapangirapangira zo- zo- zokhala zabwino zawozo zimankhwala pano akuvutika ndi atsikana poti amafuna kunjoya amafuna zinjoyi izi ndi izi amafuna azimuna ndrama akamapasani ndrama fukwa samaumira nkhani ya ndrama samaumira

tsiku limene lozezo za munthu amene wandiyenda amapanga mapulani okay uyu uyu tizamupha 20 fere uyu tizamupha chakuti nde zimene ufuna amakupasa amakudyesera ndifuna chakuti ndifuna chakuti akupasa popo zinthu zija uzinjoya uzidya popo koma tsiku limodzi azakupanga zikazi azakupereka chimodzimodzinso zimene zachitika kwa mkazi amene mkazi amene ana- amapanga za huku apo amazigulitsa pa intaneti zotsatira zake amupha amchotsa ziwalo ziwalozo akagulitsa kapena akapangira zimankhwala zawozo kufuna kulemera nkhani yaikulu ndikufuna kulemera chifukwa m'nigeria samavomereza kukhala osauka aa amayesesa kaya kupha m'bale wake kaya kupha mbambo wake kaya kupha wina aliyense azikazinso chimodzimodzi azikazi ku nigeria simangopanga chibwenzi ndi mkazi wina aliyense aa timafufuza kaye kuti mkazi amene ndotani chifukwa tungatopanga chibwezi ndi mkazi oti amapanga za yahoo sindidziwa ngati ena ake mukudziwa zokhudzana ndi yahoo yahoo zomwezi apanga za yahoo zomwezi ndiye amafuna apereke nsembe china chake angatopanga nawe chibwezi iwe nkumati uyu ndi mkazi wanga uyu ndi mkazi wanga mkazi uja tsiku lina lake nkuzakupha kukakupereka nsembe zimene zimachitika nkhani zone anthu ambiri aku nigeria samakonda kupanga zibwezi ndi ma nigerians anzawo ali kuno ku south africa samapanga chibwezi ndi manigeria anza- ndi maje- ndi mane manigerians anzawo mm amapanga chibwezi ndi anthu aku south africa izi ndi izi chifukwa amaziwa zoti akazi aku South- aku south africa ndi ophweka tiya chimene amafuna azikazi aku south africa ndi ndrama tiwapasa ndrama zosatira zake tiwagwiritsa ntchito zimene tikufunazo even aku zimbabwe chimozimozi okay akazi amene awagwiritsa ntchito eh, azipanga transfer madrugs ndizi azipanga trafficking ma drugs ndizi ndizi zosiyana siyana zimenezo zimene amafuna kungowagwiritsa ntchito azikazi aja kenakono iwo aja asowe angatokhala nawe pachibwezi kumapanga icho nawe chibwezi ndizi kudulaso even tikiti tipite ku america akudulira tikiti bobo zinachitikaso kwa mkazi wina kwa ku botswana uku- amene anaphedwa ku, ku middle east apanga chibwezi ndi mamuna waku nigeria chinali chibwenzi chake chonchi anamtenga mkazi tiye ku middle east anapita naye ku middle east mkazi amunyamulisa ma drug mkazi uja anamugwira ku middle east uko anamugwira ali ma drug ah zi- izi zimene zibwanji mkazi ujaso samaziwa zoti ndi ma drug ayi samaziwa izi bwanji ah sindiziwa ndi chani zindizi chimene ngachi lumayi ndi ma drug amenewa ndi ma drug eh ah wandipasa chibwenzi changa chibwenzi chako chili kutiko chiyimbe foni foni sizagwira tiyimbe foni foni sizagwira wapita mmayi uja ana- anatsakamira ku middle east uko anaiso analibe umboni okwanira dziko la botswana linayesesa kuti mwina abwereko ku botswana akamuyike mu ndende koma zinakanika ananyongedwa chifukwa maiko aku aku aluyako akangopeza zinthu ngati zimenezi madrug kugwirira izi ndi izi amakupha straight simakhala nkhani yachifundo aa amakupha straight mayi amene anamwalira nkhani yake imeneyi ompangisa zimenezi ndi mamuna waku nigeria ndiye anthu ambiri mmakonda azimuna aku nigeria izi ndi izi zinizi chifukwa inu simunapite ku nigeriako kapena su- simunakhaleko nawo limodzi koma mudzapita ku nigeria muzayesere ku- kupanga mphulupulu imene mmapangayo

ikakutha ndalama imene ijayo mavuto basi moyo wako wonse mpaka nakumwalira ulibenso mwayi mwayi anakutengera ndi zimene amapanga atsikana amagona ndi azimuna osiyanasiyana amapita kwa azising'anga awa ndifuna mankhwala kuti ndzatengera mwayi nde olo muziti kuti ndifuna ndigone nawe plain plain avomereza ndifuna ha ndifuna ndigone nawe ndifu- ndifuna ndigone nawe ndi ndi ndalama zochepa avomereza futi iye sa- target yake si ndalama ayi target yake ndi mwayi umene uli nawo iweyo zimachitikanso even ku south africa kuno zimenezo ah, nima, ku south africa ndikochipa Am- amalawi ambiri amalero ah, south africa ah, ndikochipa akazi akujoni ndochipa umagonana nawo ndi cold drink ama umagonana nawo eh, akangoba ako eh, kumpasa even, even, even, even, even nsima pap umagonana naye osaziwa zoti azikazi adatenga zinthu zochuluka kwa iweyo feri ukugona sunazindikirebe ife munthu kutipasa ndalama timakana ayi adha ndinovutika ndilole ndikhala ovutika ndipasa chakudya timakana ayi andipasa chakudya inenso ndigula ngati ngati palibe ndilibe ndivomereza ndilibe ndinosauka koma sizili bwino akabwere andipase even ka 10 rand andipase ka 20 rand numangoti mthumba mthumba amakhala atenga zochuluka kodi amwene u- dziko lino linayipa anthu ambiri tikuvutika mavuto athu kumene achokera sitikudziwa ena munaloti ena munaloti mukhale ma president ena munaloti mukhale ma doctors izi ndizi anthu ambiri zoona anthu ambiri amene anali anzeru tiyeni pitani malawi anthu ambiri amene anali anzeru amene amachita bwino mkalasi anthu ambiri uzaona amene ajawo panopa ndi mowa kusuta chamba mowa kusuta chamba mowa kusuta chamba iwenso nkumazifunsa si kuti adhawa awa anali anzeru amenewa zinakhala bwanji umpeza munthu amakhoza number one in class koma palibe chanzeru kumangovutika mowa kusuta chamba mowa kusuta chamba ndiye kumazifunsa weka kodi mavuto amenewa achokera kuti aa vuto si iweyo koma vuto pali ena ake unakumana nawo nkuona ngati akuchitira chifundo zosatira zake anakupanga chipongwe kodi anthu inu life ili ngati mbuzi mbuzi timadyesera zosatira zake timayipha chimodzimodziso akupasani ndalama akupasani mamiliyoni inu muziti apa nde andipasa ndalama ndikunjoya apa ndikunjoya eh adhawa ndabho adhawa ndabho osaziwa zoti akutolera zochuluka futi anthu okhwimawa amaona zasogolo lako

ndi okubanso okubera mwayi amakuona "Ah, aha alibe mwayi awo tiri pitani kwa adhawo nde akaona zoti uyu ali ndi mwayi "Ah, amwene olokulazi ndipaseni chakuti akupasa bhobho even galimoto andipaseni galimoto akupasa bhobho osaziwa zoti ukangolandira galimoto umene umene ndi mwayi wako omaliza so zakozo ndi mwayi ndi anthu ena ake mmangolandira zinthu mmangolandira akuluakulu kunja kuno kunaopsa Kunja kuno kunaopsa ndipo anthu ndi oyipa ndi akuluakulu umakhala osamala chonde kusiyana kuti munthu akupasani chinthu inu umangoti ah ndalandira ndalandira ndalandira mm -mm. mahule amene mwaonawa ndimakamba zokhuzana mahule anthu ambiri mma- mukabwera joni kuno futi akazi kufunsira ukumakuvutani mumayamba kugonana ndi mahule mahule aku zimbabwe mahule akwakuti mahule akwakuti mumagonana nawo chonde muli mukunjoyesa zozoti mukuvutika mwayi akutengerani mwayi mmapeza zoti ntchito munali pa ntchito yabwino ina yake akuchosani mwayamba kupanga ntchito zo- zo- zo- zopereka maropi muli ku joni mwapanga ntchito zosakhala bwino inonso nkumazifunsa kuti bwanji zinthu zimenezo asiyireni anthu amene amapereka maropi azidyana nazo zinthu zimenezi izo pezani mkazi olongosoka itanani mkazi ku malawi wanu wanu olongosoka khala naye kusiyana kuti muzitenga ah, mahule wa mmakumana nawo mahule aku zimbabwe izi ndi izi ena amachoka ku zimbabwe ana- anasanzika anasanzika kwawo zazibera kuti pita ukapange bizinesi tukapusha zingini inu nde mmangotengana nawo amenewa chibwenzi changa ena amafika pomapereka lendi kumperekera hule tangoganizani akuluakulu ngati mmagonana ndi mahule lekani zimenezo lekani ndimakonda kukamba lekani zogonana mahule lekani Ngati pali mwayi wina wake woti mungathe kupanga zina zake kuti muchose minyama ndakhala ndikukamba ndakhala ndikupanga mavidiyo kuti zinthu zimene ngati muku- mumapanga ndipo mufuna muchose matsoka amenewa mutenge mkozo wanu Muku- mukagona muja mammawa tsiku lina muyamba tsiku lina latsopano pali mkozo wina umabwera mammawa ukangodzuka muja tengani mkozo umene uja ikani mbeseni mukasambe muzipempha kwa mulungu ambuye mulungu ndichoseni masoka ndichoseni masoka pa thupi panga ndichoseni masoka ngati mmagonana ndi mahule ngati mmapanga zinthu zimene mma- zimene ndikunena panozi Pa- yambani kupanga zimenezo kumapemphera kumalimbika kupemphera ndi kumapanga zinthu ngati zimenezi zimachosa matsoka zimachosa matsoka chimodzimodzi ngati uli okwatira muuze mkazi wako azikozera mbeseni akozera mbeseni muja iwe tenga mkozo uja uphatikize ndi madzi uzithiranso kaya ndi soda mkozo muja ukasambe zimachosa masoka kaya anakuchotsa anakutengerani mwayi izi ndi izi zimachosa sitikukamba pano za mankhwala izi ndi izi makuti makuti mm tikungofuna kuthandizana apa kubwera poyera poti zinthu zimenezo zikuchulukira anthu ambiri tikuvutika koma sitikudziwa kuti chikutipangisa kuti tizivutika ndi chani anzathu zikuwayendera ife tinakavutika be mpaka pano ndi chani kwenikweni umazifunsa makamaka uka- ukamavutika umazifunsa umakhala umazifunsa eh, adawa zikuwayendera adawa zikuwayendera bwanji ineyo osadziwa zoti ena ake anakupanga chipongwe chifukwa chakudya chifukwa anthu ambiri uzione munthu munthu ndi chisiru zimenezo sindikubisa mani munthu ndi chisiru munthu samaganiza za mmawa munthu ndi opoira makamaka munthu osauka Chifukwa amangoona ngati iye adzakhala osauka mpakana kalekale. Pamene anthu amene ali olemera aja, anthu amene ali ozi- oziwa aja amaziwa zoti awawa life yawo idzasintha 2027. Amaona zapatali ilo. Amaona zapatali idzasintha 2027. Apaseni galimoto awo, apaseni chakudya awo, tiwatengere mwayiwo. iwe akupasa zinthu zimenezijazo chifukwa choti uvutika uvomera aa munthu andithandiza osaziwa zoti akukolola zochuluka ugwisa ntchito zimene akupasa zija uzigwisa ntchito uzigwisa ntchito ye zitha zikangotha mathero ake ndi amenewo mwayi anakubera yona umangovutika umangokanda umangokanda nkani muziona anthu ambirimbiri amene anali olemera ku malawi pano anasauka sauka anasauka sauka anasauka sauka ndiponso ukakhala olemera ku malawi chimene umayembekezera ndi kusauka ndi kusauka ndiye mudzifunsa nokha chifukwa chani anthu ambiri even bambo aena anali olemera anasauka even inu- inuyo amene muonera bambo anu anali olemera anasauka ndiye mudzifunsa nokha chifukwa chani azungu awawa awa samasauka chuma chawo chimangokhala nakwera maindia akakhala olemera samasauka chuma chawo chimanka nakwera nakwera chonchi so like guys chifukwa choti ena ake anatipanga chipongwe ndi akuluakulu ngati zinthu zimene zikuchitika mmoyo mwanu kapena mumagonana ndi mahule eh, ena ake akupasani zinthu mumangolandira zinthuzi yam- lekani kuyambira lero lekani lolerani kukhala ovutika panokha inuyo mungathe kupusha simufunikira backup kapena wina akakuthandizeni akupaseni zindalama akupaseni mamiliyoni aa chifukwa ena akamakupasani mamiliyoni aja akuziwa zoti apa tipindula apa apa tipanga zakuti inuyo mukazayenda mpamene muzasimikiza zoti eya chifukwa choti amalawi ambiri ife sitimayenda timangokhala malo amodzi ndi sitimaziwa zinthu zimene zikuchitika maiko ena ake kapena zinthu zimene anthu ena ake amapanga koma ukayenda muja mpamene umaziwa zoti eh izi nzoyipa izi nzoyipa komanso ukakhala ndi anthu amaiko osiyanasiyana

fika kuno anayamba kundiuza mbale eh, munthu akaza kuti usamapa- usamavomere munthu akapanga zakuti usamavomere nkani ndinapanga platform pra- nkani ndinapanga platform iyi kutinso ndithenso kuwadziwisa ena ake amene sakudziwa tizitha kulumikizana ndi chifukwa ndinapanga channel imeneyo kuti tizitha kugawana zinthu zina zina chifukwa choti ndiziwa zoti anthu ambiri ah, makamaka ku malawi sitikudziwa ayi chifukwa kuti sitimayenda chifukwa kuti sitima- sitimazisata zinthuzi even zamankhwala ife amalawi sitimazisata manifesta sitimazisata nkani ndinapanga channel imeneyi kuti zinthu zimene ndikuva kwa anthu ena ake mawu makuti ndizizibweresa pano chifukwa choti mwina ena ake ifewo tikuvutika chifukwa choti anatipanga zinthu ngati zimenezi pakulu ngati mukuvutika ngati zinthu zikuvuta limbikirani kupemphera komanso muzipanga zimene ndikunenazi kudzuka mmawa mkozo wambiri uja utenge mkozo uja uyike mu beseni kasambeni ndakhala ndikupanga mavidiyo okhudzana zimenezi kaya muli ndi ndalama ndapanganso kale vidiyo yokhudzana zimenezi ndinafunsa wina wake eh, mzungu ndinamufunsa mafunso kuti ase chifukwa chani choti inuyo sorry chichewa chimandivuta kwambiri kuyankhula eh, nde mwina mwina ndimatha kulakwitsa ndinakumana ndi mzungu winawake ndinamfunsa mafunso kuti ase ndi chifukwa chani inuyo mukalemera simumasauka anandiuza china chake ndipo chinthucho chinali chanzeru kwambiri anandiuza udziwe chani mbale unaonako ng'ona ndamuuza yes ukutanthauza chani nde anandifotokozera ng'ona imatha kukhala pa mtunda ng'ona imatha kukhala m'madzi monga ngati kumalawi tili ndi sizoni ya njala tili ndi sizoni imene timakadzala tili ndi sizoni imene timalima ndikukololanso zinthu kumalawi zimenezo ndi masizoni nde anandiuza waona ng'ona eh, ilibe season chifukwa choti m'madzi imakhala pa mtunda imakhala ndipo ingathe kukhala ndi moyo kwina kulikonse ndiye ife zimene timapanga ndi izi ndapanga kalenso video yokhudzana zimenezo zimene timapanga ndi izi timatenga magazi a ng'ona

sungavutikenso ayi olo uziwononga ndalama zako uzipanga china chilichonse umafuna sungavutike umakhala penapake watsindika ndalama zimabwera sizimakuthawa ayi ndalama simatha ayi chifukwa magazi a ng'ona ndi amphamvu kwambiri ndiponso ng'ona imapanga survive pena paliponse imakhala ndi moyo pena paliponse kumtunda kaya m'madzi nde kaya nthawi ya njala kaya yachani bizinesi yako imakhala yokuyenda pali zimene mukuyenera kupanga ngati muso ngati mukupanga mabizinesi zimene simungatopanga kulibe zoti "Ah, eh, panopa bizinesi sikuyenda poti eh, eh, ino ndi nthawi yanjala izi ndi zimaomba kuti aa imayenda nthawi ina iliyonse zimenezi ndimene ndi- zimenezi ndi zimene ndikuphunzira kwa anthu osiyanasiyana kwa anthu amayiko osiyanasiyana ma cameroon eh, ma indians azungu izi ndi izi ndipo amene amandiuza zimenezi ndi mzungu ndi amene amandiuza zimenezi akuti izi ndi zimene amapanga kuti ndalama zawo zisathe zisathe asasaukenso choti mudziwe akuluakulu eti ku malawi ukalemera chimene umayembekezera ndi kusauka zivute zitani umayembekezera usauke basi kulibe zoti ukhala wolemera mpaka kalekale Ah, ah. ambiri ife azibambo athu analemera kwambiri koma pano anasauka even kuwapempha hanzi sangawo basi anasauka ndi ndi zimene zinandipangisa ine kuti ndifunse azungu nde ndi zimenezi zimene anandiuza nde akuluakulu nkhani yaikulu ndikukamba yokhudzana ndi atsikana amene mupanga za hookup atsikana amene mumakumana ndi azimuna pa intaneti atsikana amene mumapanga za hookup pofuna ndalama kudzera malo anu obisika akuluakulu atsikana kumakhala osamala kunja kuno kwaipa chimodzimodzinso anyamata muzikhala osamala kunja kuno kwaipa fa anyamata ambiri muli pa intaneti mukufuna chikondi mukufuna chikondi ndi mukangoona kamkazi ka boo pa intaneti mumakavaya kukalowa ku inbox mucheze nako koma choti mudziwe nchakuti atsikana amenewa ali pa target muone mavideos amene akutrenda pa intaneti kawirikawiri ndi atsikana ku zimbabwe dzanadzana ali chimodzimodzinso agwira mkazi wina mkazi amene apanga request uber apanga request uber ndi customer iwe si ukuyendesa uber umaona mkazi ndi wamkazi ndi ndi munthu ndi wamkazi umutenga akuuza ndipita kwakuti ukafika malo kuja ma boys ukapeza ali panja akudikirira ndi amakulanda zonse zimene uli nazo ndikukusiya uzipita kaya uli ndi foni yabwino izi ndi izi akutengera zonse zija ndikukusiya uzipita nde anyamataso amene mukuyendesa uber kumakhala osamala kwambiri chifukwa ndikuziwa zoti anthu ambiri mupanga hustle imene makamaka amalawi mupanga za uber chanchani maiko mwanu wake kumakhala osamala kwambiri ndiponso kumapemphera kwambiri kumapemphera kwambiri foti chifukwa choti kunja kuno kwayipa kwambiri ndiponso ma isigela amakhala mafolena for the reason zoti mafolena awo ndi mafolena eniakewa nthawi ina yake amaopana kuti "Eh, uyuso ndi angathe kukhalanso okwiya koma akakuona zoti ndiwe folena amangoti "Ah, iwe ndi zoba iwe ndiye kumakhala osamala akuluakulu kumakhala osamala kunjaku kwaipa akazi aku zimbabwe osamakhulupirira akazi aku joni osamakhulupirira osamakhulupirira ayi ndiye pali anthu ena ake mmalo mongokumana ndi mkazi izi ndi izi ndinakambanso zokhudzana ndi zomagonana ndi azikazi akuno osamangogonana ndi azikazi akuno izi ndi izi aa palinso mkazi wina ake amatchula amatchuka ndi zina lokuti lelato sindikudziwa ngati mmaonera african casting imene ndi site ya zogonana zogonana zomwezi kuti mupange search pa google muyipeza ndi site ya zogonana zomwezi mkazi amene ndi wa dziko la south africa ndikufuna ndikuuzani za nkhani yake komanso ndikufuna ndikuphunzitseni kuchokera pa nkhani yake mkazi amene anapita ku african casting site imene ndi yokhudzana ndi za zogonanazi zachiwerewere pali mzungu wina wake ndikutha kudziwa zoti anthu ambiri mmaonera mavidiyo zake mzungu wina akamagonana ndi atsikana makamaka aku south africa pa x video mzungu amene amapanga zimenezi ndiye pali mkazi wina wake mkazi amene ndi wa ku south africa ndipo ndi mkazi oti amapita ku chalichi ya zedi ma zedi chanichani tija amavala mastar apa tija sindiziwa dzina lake chechi imene ndikupeza zoti mkazi uja anthu akumpingo amupeza ali pa intaneti akuchita mafilimu olaula ndi anthu amadzifunsa kodi ah, anthu amadzifunsa komanso amafunsa anthu kodi zukhala bwanji mkazi uja apanga acting mkazi uja samaziwa zoti ndiponso i think amaziwa zoti ada aja apanga rekodi kuti apange ndalama zili pa video imeneyi ndipo anapanga acting bwino izi ndi izi anagonana ndi mzungu uja amupasa ndalama zake 10 pin chifukwa kagonana ndi mzungu uja amawapasa 10 pin atsikanawo nde anamupasa 10 pin kenako mkazi uja wabwera wayamba kunena zokuti ah ineyo sindimadziwa zakuti mkulu uja amapanga rekodi ndiponso sindimadziwa zoti timapanga acting pono izi ndizi koma ubwino wake mkulu uja wa african casting choti muziwe ndichi ukamapanga acting mafilimu olaula pamakhala agreement ndipo umasaina kuti ee ndikuvomereza sanandipange force izi ndizi sanandigwirire izi ndizi ndikupanga zimenezi pofuna mukufuna kwanga kani ndikupanga zimenezi nde ukapanga agreement ija chonchije mmaika potera kamera kumayamba kushuta ndiye mzungu amapanga zimenezi ndi mkazi uja kuti akapangiso zoti eh, apanga kuti apite kupolisi akasegule mulandu kuti ama- ah, zimene anapanga ine sindimadziwa zoti anayikapo kamera izi ndi izi zinavuta fere agreement mzungu uja ali nayo ndiye ndi zimene ndimakamba am- mama kwa amalawi ambiri amalawi ambiri mumakonda kugonana ndi azikazi aku south africa mkazi wa dziko la south africa ndi ochenjera kwambiri angathe kupasa beans zosatira zake uli mundende ndipo anthu ambiri anamangidwa nkhani ngati zimenezi ndi akuluakulu ngati mupanga zibwenzi ndi azikazi aku south africa osamalephera kutenga ka video kamubisa pena pake kamera tengani ndithu video fa video imene ijayo pamawa ingathoza kupulumusani kamudikira mwezi ka mawiki angapo kenako ipangeni delete zimapulumusa ndipo mzanga wina wake anapulumukira ku nkhani ngati zimenezi kamupanga chibwezi yesesani ndithu kamukisana tengani ka video aziona kuti simukukakamiza mkazi uja aziona zoti mwagwirizana fa zosatira zake amati anandigonanso akufuna even zibwezi zawo amatika wapanga claim zoti ah, anandigwiririra uzafunsa asikana ambimbiri ali ndi ana uzafunsa uzafunsa asikana ambimbiri ali ndi ana uzafunsa kodi bambo ake a mwanawo ali kutiko azauza ali mundende bwanji ndinamangisa bwanji anandigwirira koma anali chibwezi chako eya anandigona sindikufuna tangoganizani chibwenzi chake ati chinamugona sakufuna anamugwirira ali mndende nde akulu kumakhala osamala ngati muli ku jonzi kumakhala osamala osamakhala ogona ayi chifukwa nde akuluakulu kumakhala osamala fa kunjaku kwayipa kwa anthuso amene mumakonda zolandiralandira zinthu kumakhala osamala osamangolandira zinthu zina zilizonse ayi munthu akakupasani ndalama muuzeni "Mm-mm, ndili bwino sindikufuna ndalama yako akuluakulu kumakhala osamala kunja kuno kwayipa ndimakhala ndikukamba ndimakhala ndikupanga ma video zosiyanasiyana ngati muli achilendo pa channel imeneyi osaiwala kupanga subscribe mavidiyo ayineso tayesani kuonera ndithu ndaponya mavidiyo zosiyanasiyana ndipo muphunzirapo china chake mu mavidiyozi ayine fa chanelo imeneyi ndi yolangiza tifuna tizingolangizanapo ku nkhani ya moyo fa anyamata ambiri tikukumana ndi mavuto osiyanasiyana makamaka chifukwa cha atsikana komanso atsikana ambiri mukumana ndi mavuto osiyanasiyana chifukwa chokonda ndalama nde akuluakulu atsikana anyamata kumakhala osamala kunja kuno kwaopsa makamaka anthu ah, makamaka ma slay queen ndi amene mumakumana zokhoma kwambiri fa mufuna ndalama mmayiwala za moyo wanu izi ndi izi ndiye mamuna akangokupasani ndalama akuluakulu ngati mamuna akupasani ndalama amene nthawi inayonse akupasani ndalama ha ndifuna 5 pin akupasa ndifuna 10 pin akupasa ndifuna 2 pin akupasa izi ndi izi akupasa osakulabadira pali china chake amene akufuna fa mamuna wanzeru kuti eh asiye pano pa nde ndilibe lero eh apapa nde ndalama imene ndili nayo ndimafuna kupangira kuti koma zangu muna mamuna ndifuna chakuti ndifuna KFC okay ndipanga delivery and ndifuna chakuti ndipo azimuna chonchi samakhala samakhala ayi

sizimachitika ndipo sizingachitike zibwenzi zimene zi- simatha chaka ayi nde atsikana kumakhala osamala ndimakhala ndikukamba kuti wamuna mamuna akupatsa ndalama ziwa zoti apapapa nthawi ina yonse pangathe kuyipa muzaonanso mkazi akupatsani nthawi yake two minutes ali kwanu two minutes ali kwanu muzizipasanso question mark makamaka akazi a dziko la south africa fa enaake amabwera kuzayiwerenga denija amabwera kuzayiwerenga denija oh, okay kuti adawa life yawo ndanyu Na- akangopanga chibwezi ndi iweyo even kwa chaka even kwa zaka ziwiri amapita makampani ru makampani akangopita ku kampani continental kuja kukafuna ntchito ndifuna ntchito izi ndizi amulemba ndithu mulemba ntchito chonchija, target yake safuna ntchito afuna ayiwerenge, okay omwe ndimene akuchita ntchito oh izi ndizimene amapanga wakampani kuno izi ndizi kenakono amakhala pasi ndi ma guys aja ma information ine ndatenga onse ma details onse ndatenga amakhala pasi okay ndi kuba kuzayamba more more more more kapena zapanga ma wrong ma wrong ma wrong ma wrong akuba kuno si ku Malawi omangoti ndikathyola nyumba iyo suziwa chimene chili mnyumbamo aa akuba kuno ndanzeru kwambiri ndiponso amaba za international akuba kuno angathe kupita even umasesa angathe kubwera kumasesa panja paja yokha bwana wake umasesa andisesere pakomapo akupangira ndipangire chakuti akupangira azo zoti apa abwerera mission sanabwerere ganyu amene nyama akaonjola akazi akaonjola zazikulu chimodzimodzinso atsikana angathe kumapanga nawe chibwezi ah, be be be be koma tsiku limene adzakupanga chipongwero mbale uzalira uzalira eh, mkazi ndi omwe eh, ndi omweyo abale ena pano ali mundende omwe amalawi ambiri ali mundende anamangidwa omwe. nkhani yake anagwiririra nkhani yake eh, anagonana ndi mwana amanamizidwa alu muzapite ku gomola uko. ku gomola kuli malo ena ake amati gomola uko. mkazi amabwera ku den kwako okay ah ndabwera ndifuna ndigone kuno ah ah ufuna ndalama zingati ah sindikufuna so ndalama ndifuna ndingogona kuno ah kuteni kwathu sikuli bwino okay ugona ugonana naye mkazi uja popo kenakono akuza ndipase ndalama 10 pin iwe ah ndibe 10 pin izi ndi izi okay ndipase foni yako ah foni iyi ndigwiritsa ntchito izi ndi izi ndikuwa kuti wandigwiririra ndipo mmene kungokuwa mkazi uja wandigwiririra imabwera community ndipo community ikabwera sipamakhala police amangokuotcha straight kulibe zoti tipite ku police izi ndizi aa amapanga ku Gomora zimene amapanga ku Alexandra uku, amapanga zimenezo ndi iwe ngati uku- ukuopa kuti eh angathe kundipanga zakuti angathe kundipa angathe kundiotcha umangopereka foni ija pa pereka foni ija pa pa zinthu zimenezo zimene ndikukambazi sizikutanthauza kuti azikazi onse ndi oyipa pa- aliponso azikazi ena ake abwino alipo ndithu azikazi ena ake abwino ndiponso sindiku sindikukuuzani kuti muleke kupanga zibwenzi ndi azikazi a dziko la south africa Ah, ah, alipo ambirimbiri abwino ndithu achikondinso alipo koma umangokhala osamala osamakhulupirira munthu china chilichonse chimene mupanga kaya muli ndi dayale fa a- anthu ambiri aku Malawi ife sitimakhala ndi dayale koma azungu ali ndi madayale china chilichonse chimene chikuchitika moyo mwawo amalemba ndiponso anthu ambirinso akuda ali ndi madayale amalemba okay lero ndapanga zakuti lero ndapita kwakuti ndapanga zakuti zinthuzi zimene zimakhala zofunika kwambiri kuti pamawa ukakhala ndi munthu uja umene ucheza nkhani yokhudzana ndi china chake esani niyo kaya mupanga record izi ndi zifukwa zinthu zija pamawa zimazakupulumutsa makamaka kunkhani ya tsikana mu dziko la South Africa kumagwiritsa ntchito foni kumapanga record ngakhale mkazi wanji chibwenzi chanu osamamukhulupirira anthu ambiri akhala agonana ndi akazi kupanga chibwenzi ndi azikazi mwina kwa zaka zingapo koma tsiku lina limo- tsiku limodzi lakhristu linawononga moyo wawo wonse chifukwa cha kugonana umatha kumangogona mkazi uja daily ungogona mke- mkazi uja daily ugo- amagonana naye daily ngati banja ndithu umakhala naye limodzi koma tsiku ina yake angathe kupita ku polisi eh, wa- akuluakulu wandigwirira iweyo umagonana naye ndithu mboni ndokwanira mchirokosi nde akuluakulu kumakhala osamala kumakhala osamala akuluakulu osayiwalanso kupanga kupanga like videoyi fa ndikuona kuti anthu ambiri mungodutsa osamapanga like videoyi ndikungoyankhula ndekha ndekha apa zinthuzi ngati ndine wamisala akuluakulu khala nkhani serious akuluakulu mwina ndikungokamba zopepera kapena koma wakumva wamva osamva sanamve nkhani industry Sindikunyoza munthu, sindikunena munthu, ndikungokulangizani akuluakulu kumakhala osamala kunjaku kunaopsa and I think video siikuonekanso bwino live koma mawu anga ndiye mukwatha kuwa- mukwatha kumva chonde akuluakulu mmene ndikunena Chichewa chimavuta kuyankhula Chichewa chimavuta kuyankhula komabe momwemo timangoyankhula mawu amene athawa mkamwawo basi ndimene zili imene pombo basi nayero akuluakulu nde kumakhala osamala ngati muli ku Joni kaya muli ku Nigeria Kaya muli dziko lina lake, akuluakulu kumakhala osamala, osamakhulupirira atsikana. Chifukwa choti atsikana masiku ano target yawo ndi ndalama, atsikananso osamakhulupirira anyamata. Chifukwa anyamata masiku ano target yawo ndi thupi lanu kapena afuna china chake pa thupi lanu. Angathe kufuna malo anu obisika amene mumatchula kuti bins wo agwiritse ntchito ndi panopa ndi 50-50. Ndi 50-50, akuluakulu kumakhala osamala. kumakhala osamala akuluakulu fa zinthu zimene zikuchitika daily daily anthu ambiri akuvutika anthu ambiri akulira zikuchitika daily daily nde akuluakulu kumakhala osamala osamangopanga zinthu ngati mwana ayi chifukwa anthu ambiri akuvutika ndipo anthu ambiri akulira ndinali ndi mzanga ali mchitokosi mpaka pano sanatuluke mlandu wake oti wagwiririra koma amene ankati wagwirirayo chinali chibwenzi chake apanga chibwenzi ndithu kwa zaka zitatu koma tsiku limodzi mkazi uja anangopita ku polisi wakuti akuti amandigwiririra Kupita kuchipatala anakapezadi zoonadi adaja amagonana ndi mkazi uja. Chifukwa adaja analibe umboni okwanira zoti mkaziyu tinali pa chibwezi kapena sinampange force kugonana. Fonga tukana naye pa chibwezi kaya mapicha muli nawo koma munthu amene yeyo sakufuna kugonana nawe wampanga force adabwera kuno kugonana amatha kukanena zoti wandigwirira. mona mistake yake zakuti ndi imeneyo ndi chibwenzi chako ndithu koma upeza zoti a wandigwirira izi ndi izi ndiye palinso anyamata ena ake mumati muka mukakumana ndi atsikana simumakayezetsa ayi ndapanganso video yokhudzana nzinthu ngati zimenezi winanso zinamuonekera zakuda anapanga chibwezi ndi mkazi oti sadziwa status yake mkazi ndotani akuluakulu choti muziwe ndichakuti nkhani ya matenda a aids mu dziko la south africa ndi koma kwa anthu obwerafe ndi chinthu china chake chimene chimene- ndi chinthu china chake timachiona kuti chinthuchi ndi choopsa kwambiri timachitenga ngati chinthu choopsa kwambiri koma kwa iwowa amangoti a aids izi ndizi even kunkhani yogwiriridwa kwa iwowa uzapeza atsikana akuno amakuuza kuti a ife ife akuba amabwera kwathu kumazatigwirira daily izi ndi izi iwowa chimakhala cha normal kano zona atsikana ambiri vutatapa zinthu zimenezo kuchulukira makamaka kwa anyamata ofuna ndalama cholinga chawo sichikonda koma ndalama chifukwa akudziwa kuti mafoleni akugwira ntchito ena amatumidwa nzibwenzi zawo ena amatumidwa mmakolo awo kampangeni seduce amene akupanga seduce aziwa zoti amene ndi mfolena timukulola ya kena kuno akaziwa zoti uli pa ntchito mwina ukugwira ntchito pa kampani amadziwa kuti kampani ikusunga ndalama zina zake ni like pension fund izi ndi izi ndi zinthu zimene zija zikachitika zimene amapanga amadulaso ndalama ya pension fund ija yako ija uzilipira kwa nani kwa mkazi uja uzimpasa cha chithandizo eh zimene zikachitika zakula kwa imba sawa ndana mimi makao samala kulakula kumakhala osamala akuluakulu makama makamaka dziko la south africa kumakhala osamala osamakhulupirira atsikana osamakhulupirira maboys ndapanganso video yokhudzana ndiye chonde akuluakulu mawa cha ione video imeneyo video imeneyo na amalawi naso wa ku malawi zimene zikuchitikira ndi zomvetsa chisoni kwambiri ndipanga post mmawa cha mma 10 10:45 am nde akuluakulu muyionere video imene ndipo muphunzirapo china chake ngati mumaonera mavidiyoz a ine chonde akuluakulu muziphunzirako china chake mumavidiyoz mwenemo osamangonera ndikuzitaya ndimapanga ma videos amenewo pofuna kukutsegulani m'maso fukwa anthu ambiri mukumana ndi zinthu zambiri zosiyanasiyana ndiye ngati pali kuothekera kuwauza anthu kapena kuuza achibale akuluakulu tiyeni tizifalitsa mauthengawo fukwa anthu ambiri makamaka ku malawi ali mu ndende ndipo anthu ambiri atsikana aphedwa maboys ambiri pamene tunena pano anaphedwaphedwa nkhani zake zoti sizikuwakhuza nkhani zake zokuti mwina zinali zibwenzi zawo nkhani zake zokuti zochita kugwirizana koma pa mapeto pake anawatembenukira akuluakulu kumakhala osamala kumakhala osamala fukwa kunja kuno kwaopsa kwambiri makamaka ku nkhani za chikondi ku nkhani za atsikana

nde akuluakulu ngati muli ni ndalama pitani ku malawi mutenge mkazi mubwere naye kuno koma ngati mudziwa zoti mmapanga ndalama zochepa kuli bwino mongoweka mo- mo- molimbika kenako pitani ku malawi mukakwatire mukakhale kumene kuchawo fukwa mwatenganso mkazi winake wa ku malawi ndiye mkazi akakhala othamanga anyamata enanso kunoku akunjuyani mkazi wanuyo ndipo zimenezo zikuchitika ku Joni kuno anyamata ena akamatenga azikazi kuno fukwa atsikana ake ndi a hip hop atsikana jamba vizo zoti awathawaso you see this life no balance kulibe 50 50 si kubalance ayi nde akulu kumangokhala osamala basi koma kumbali ya ine chimene ndimaona kuti chabwino ndi kupita ku malawi ukagobola gobola upita ku malawi ukakhala na chako ukambeka banja kako izi ndi izi muli ndi kamunda kanu izi ndi izi china chilichonse bobo zimene zimene zofunika kwambiri ndiponso pali magayezi ena ake ndimakhala ndikukamba mavidiyoz osiyanasiyana ndimakhala ndikukamba nkhani zosiyanasiyana ndiye palinso magayezi ena ake mumapeza zoti eh, muli ku jonz

ambopangira uhule ndalama zanu zija ndapanganso video yokhudzana zinthu ngati zimenezi ada ena ake azipha okha kuno ku south africa chifukwa choti amatumiza ndalama kumamtumizira mkazi wawo ndipo mkazi wawo uja anamanga deni anali ndi bizinesi yabwino ndiponso zinthu zimamuyendera kenako dodolo uja samaziwa china chonse chimene chikuchitika kwa mkazi wake uja tsiku lina lake ada ena ake anangomuimbira foni iyo achali ku joni kuno kuti m'bale mkazi wako uja kuno anabwera ndi mimba adaja "Ah, sanabwere ndi mimba anabwera bhobho bwanji mkazi wako kuti kuno ali ndi mimba adaja ndi zima stress komanso depression anazimangirira ku warehouse kuntchito kwawo ndizomvetsa chisoni kwambiri akuluakulu munthu ye- munthu anthu ambiri mistake imene amapanga choyamba ndi- ndikukhulupirira munthu akulu munthu ndiosamukhulupirira osamukhulupirira makamaka munthu oti sumudziwa amene ungathe kumukhulupirira ndi mayi ako okha kapena bambo ako m'bale wako osamkhulupirira ayi achibale akhala apanga zigaza azibale awo osamkhulupirira ndi mayi ako okha amene ungathe kuwakhulupirira ngati muli ndi ndalama muzione anthu ambiri otchuka aina akon aina hakimi mastawa ampira ndalama zawo amasunga ndi makolo awo samasunga ndi mkazi wawo ayi ndi anthu ena ake futi basi apo mwambogwira timarandi izi ndi izi mwapeza ndalama zija mumsungitsa mkazi wanu muli chikondi mkazi wanuyo si m'bale wanu mkazi wanu akangoti iwe ndine banja latha limakhazi latha pena fokofu sangakutenge zimwe makuti mm ngakhale ali ndi mwana wako ngakhale ali ndi ana ako fwa chida chachikulu chimene amagwiritsa ntchito azikazi ndi chani ndi mwana muzaonawo amanda uh, i think mmonera ndani man mm, mmonera fast and furious pali mkada wina wake ama- amutchula tayira ndani ndani amene chimozimozinso zinamchitikira mkazi anakatenga katundu wake wonse chifukwa cha mwana muzaone ma stars ambiri aina akon awo chuma chawo sichili m'manja mwawo chili mwa mayi awo ndakuluakulu ngati mumakhulupirira mkazi wanu zotsatira zake zachitika ngati zachitikira adawa aziphawo ndimakuuzani izi pofuna kuphunzitsani pofuna kuphunzitsa akulu kumakhala ochenjera kunja kuno kunavuta osamakhulupirira munthu munthu amene mungathe kumkhulupirira ndi makolo anu kapena m'bale wanu m'bale wanu wake am- amene bambo anu so ndinapanga mistake pamenepo bambo anu palinso achibale ena ndi enanso ndabwino ndithu mungathe kuwakhulupirira eyero azimfumu nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imeneyo ndi akuluakulu osewa tapanga subscribe channel yanayi ndikutha kuona kuti i think mdima wachuluka kwambiri ndi kuti tichezanso mawa koma akuluakulu zimene ndayankhulazi chonde akuluakulu zigwiritse ntchito ndiye tichezanso mawa ngati simunapange subscribe pangani subscribe channel yanayi zikomo zikomo zikomo ndifuna tavayo feri mdima wachuluka kwambiri akuluakulu mdima wachuluka kwambiri nde I think tichezanso mawa koma akuluakulu chonde uthenga umene mwaugwiritsa ntchito mawa ndiponyanso video Vidiyo imeneyi ndi yofunika kwambiri. Akuluakulu chonde muione vidiyo imeneyi. Vidiyo imeneyi ndi yokhudzana ndi zinthu zimene zamuchitikira mkulu wina wake kuno ku South Africa. Zikomo zikomo.